n'akụkọ ụwa nke mgbede a abụ m Austin Nwabueze taa bụ tọzdee afọ ụbọchị iri na asatọ nke ọnwa nke anọ bụ ọnwa eprel n'afọ bụ puku abụọ na iri abụọ na anọ ngwa sonyere anyị n'isi akụkọ aka na-achị Enugu steeti bụ Dr. Peter Mba agwala ndị ji ọrụ ụlọ akwụkwọ ọgbara ọhụrụ ahụ akpọrọ Smart School ga-adị narị abụọ na iri isii n'ọnụọgụ ka ha gbasoro usoro ọrụ ha ji onye isi ala Tinubu wee kwuo na a ga-ata ha ahụhụ bụ ndị ahụ na-ama ala anyị nakwazi nchekwa ya aka ngwa sonyere anyị ka ọ ha na-eju ma chetakwa na ị ga na-esonyekwara anyị na Star Times Channel 113 ya nakwa na Free TV Channel 502 aka na-achị Enugu steeti bụ Dr. Peter Mba agwala ndị ahụ ji ọrụ ụlọ akwụkwọ ọgbara ọhụrụ ha kpọrọ Smart School dị narị abụọ na iri isii n'ọnụọgụ ya nakwa nke arụike akpọrọ Type 2 Primary Health Center dịkwa narị abụọ na iri isii n'ọnụọgụ na ogbe ward dịcha na steeti a ruru narị abụọ na iri isii ka ha gbaa mbọ wee jiri ngwongwo ahụ bụ nke bụkwa adị ntụpọ wee rụọ ọrụ ha gbasorokwa usoro ọrụ e nyere ha ọzọ wee bụrụ ịrụchapụ ya n'oge akara aka n'okwu ya n'oge ọ gara iletacha ebe ndị ahụ eji ọrụ ahụ ya na kọmishọna ọrụ dị n'aka bụ injinia Gerald Otiji nke mmụta bụ prọfesọ Nwabueze Mba kọmishọna ego ọrụ afọ bụ sokwa wee jee ya bụ njem ahụ tinyekwara onye isi oche nke ụlọ ọrụ Enugu State Universal Basic Education ENSUBEB tinyekwaziri ndị otu ileta ọrụ a n'obodo dị iche iche n'okpuru ọchịchị Ezeagu n'ụbọchị Wenesde ebe ahụ ka odeakwụkwọ nke gọọmenti steeti a bụ prọfesọ Chidiebere Onyia nọ wee kwuo na isi bu okpu eji wee bịawa ya bụ njem ahụ ileta ọrụ ndị a bụ ka e wee mata ka ya bụ ọrụ si wee na-aga dọkịta peter mba na-achị enugu steeti akwadola ka e lezie ya anya ma zụọ ya ruo na mahadum n'efu bụ obere nwatakịrị nwanyị bụ happiness nwafọ nwata ahụ onye ya na ya bibu ihe kpakwasịrị ya ajọ akparamagwa na anambra steeti nke a wee gosipụta na gọvanọ n'onwe nke enyefeela nwata a n'aka ụlọ ọrụ Enugu State Scholarship and Education Loans Board maka ibido ọrụ n'isi nwata a ka a matakwa na nwata a n'onwe nke ya oge a matara na nwata a n'onwe nke ya bụ onye Enugu steeti ya nakwa ikwu na ọchịchị ya agaghịkwa achọ iji isi nwata kpuchie ite n'Enugu steeti a ebe ahụ ka gọvanọ nke onye nọchitere anya ya bụ kọmishọna nwoke na nwaanyị na ọdịmma mmadụ na steeti a bụ oriakụ Ngozi Enih nọ wee kwuo na ya onwe ya agaghị achọkwa ka a na-enweta ụdị akparamagwa a ọ mara iru akpụ wee kwuo na onye ọbụla bụ nke a ga-enweta na mmegbu nwata n'ụdị a bụ ihe ga-agba egwu nke iwu ga-akụrụ ya dịka ọ dịkwa n'iwu nwata nke a kpọrọ Child's Right Act Na nke ya ka onye isi na ngalaba nhazi bụ administration nke ụlọọrụ Enugu State Scholarship and Education Loans Board bụ Maazị Peter Nkwọ nọ wee kwuo na ha dị ezigbo njikere n'ọrụ a wee kelee gọọmenti steeti a nakwazi gọọmenti Anambra steeti maka ịbata n'okwu a nne Happiness n'onwe nke ya bụ oriakụ Nwanneka Anioke bụ ihe kwuru na obi mapụrụ ya oge ọ nụrụ ihe nwa ya gabigara wee ze wee kelee gọvanọ ịbata wee wụọ ogbo ọgụ Ahmad Sani Ibrahim nọ n'Enugwu azụ ahịa ọrụ ugbo a mabu dịka Friday Nnaji agbaala akwụkwọ megide onye isi n'ọkwa Assistant Inspector General of Police ngalaba nke Zone 13 na-eti maka ebubo imebi aha na ụfọdụ ikwutọ ọrụ njikọ aka nke ya na gọọmenti steeti a na-achọ ka ndị ọrụ iwu wee nyochaa okwu a ka udo chịa Simon Ede ya nakwa injinia Samuel Ugwuede sicha okpuru ọchịchị Isi Ụzọ ka Maazị Ibrahim boro ebubo iji asị wee kwado nnyocha nke ụlọọrụ Corporate Affairs Commission igosi ọrụ ahụ dịka ije ụfọdụ nke ndị mpaghara mgbago ugwu ala anyị inweta ala ahụ bụ nke mara abụba n'Isi Ụzọ